Akutitu tiapepese aja ma mega farmers anthu amene analengezedwa mpaliyament kunena kuti no anatenga ngongole enawonso sanabweze akuti tiapepese ngati dziko ndipo tiapepesetu ndi ndalama zomafika 400 billion malawi kwacha powatchulatu akutero mpaliyament. Inu tupepeseni mukutero kodi? Ayi komatu makosana. Bwanji no nkhaniyi tifotokoze bwinobwino kuti ikuyambira patino. Of course ino nde tingolowa mu newspaper yathu ija yokondedwa ya Nation Publications Limited. Mwinanso mwaiwerenga ngati simunaiwerenge mukhoza kukagula amene mmakwanitsa kugula anu. Ya akuti The National Government faces 400 billion claim. Mega Farmers accuse minister Mbilizi of defamation eh, full story page 2 ndipo pali chithunzi cha Madam Roza Mbilizi akunenatu kuti akutitu ngatitu dziko boma ndizonena kuti no panopa ndizoti likutchajidwa 400 billion ati ngati mbali imodzi yoti no lipepese ndithu kwa ma mega farmers amene wawa ehe ndipo no Mlandu wake ndi onena kuti anai boma linaipitsira mbiri anthu amenewa. Mbiriyo akuti inaipa motani? Nkhanitu ndi yonena kuti tibwerera makamaka mu sabata yatha kunena kuti no kunadzatuluka nkhanitu ku parliament pamene no anduna athu oyang'anira za ulimi komanso madzi ndi zina zoterozo kunoko ku Malawi a Madam Roza Mbilizi anatulutsa chi list cha anthu amene adapindula nawo adatenga ngongole Za NEEF akuti ma mega farm amenewowo anadya ndithu ndalama kumeneko kaya ena anakapangira ma business awo zinali moteromo nde kutsatira zimenezo sinanga maina a anthu aja anayanikidwa pa mbalambanda akutitu kuli ka gulu no ka ma mega farmers tu akuti alimi amenewowo amene ali ndi ziminda zikuluzikulu ndipo maina awo enawo anatchulidwa nawo mu team mene muja kuti anatenga ngongole, anatenga ndalama, anapindula nawo mu ndalama zimene zija, anthu amenewa akunena kuti ifetu panopa chimene tikufuna, tikufunano boma litipepese chifukwa pamene paja lidaononga zinthu kwambiri. Anakatha kutiitana kuti mwina mwake tikambirane osati, os, zisanafike ponena kuti mpakana maina athu akata, akapezeke zonena kuti no akaulutsidwe m'paliyamenti wina aliyense ku, kudziwa zonena kuti ife tinatenga chani, pamene pajapa atiwonongera maina pamene pajapa atiwonongera chithunzithunzi chathu pamene pajapa atiwonongera even ma business athu chifukwa anthu amene azipezeka kul- akulephera kuti apange nafe ma business kuopa zonena kuti no ndalama zimene atu- atiupangira ma business ndalama zaboma chani nde ifeyo ah, tiona ngati pamene patani atilakwira anthu amenewa atipheranso misika kungopanga choncho nde tikufuna no eh, kuchoka kubomako apepese osangoti kunena kuti pepani komano atilipirenso ndalama ndithu akuti mega farmer wina aliyense akuyenera azilipiridwa kodi ake ma billion angati kaya e, yonse ena akayiphatikiza ndekuti yomakakwana 400 e, eh, billion imene ikunenedwayi chifukwa chonena kuti anthuwotu akutitu ndi ma mega farmer omakwana 800 kaya e, akutero kaya ndi ma mega farmer omakwana 800 Alimiwo ndi okwana ka 800 amene anayipitsidwa mbiriyo kaya omapitira 800 ndiyetu amenewowo akuyenera alipiridwe wina aliyense ndalama, ndalama, ndalama, ndalama ndiye kuti pamenepo izapezeka zonena kuti yonse ikakwerano chani? Ikakwera ndiye kutino 400 billion Malawi Kwacha. Hmm. Komatu nkhani zake zokati uzimve komati 400 billion Malawi kwacha mwatero kodi inuyo alimi ma mega farmers inuyo akutitu ali kaya ndi minda yomathamanga yomapitirira kaya kuti ka 1000 hectares chani 1500 hectares minda yayikulu kwambiri ndiye mukuziwa magaye sizotitu iwowa angopezeka zonota aopseza boma kutino basi ndiye kutino liapatse ndalama zimenezi liapepese akunenanso kuti Ngati izi sizikuchitika iwowa tsopano apanga boyikoti, salimaso chimanga, mbewu ya chimanga, akatero akhala akulanga ndithu dziko la Malawi pokhapokha atapepesedwa, amenewa salimaso mbewu ya chimanga ndekuti tsopanono basi Malawi ikhala yopanda chimanga? Eya pena ungaziwa zonota alimiwatu ndi ofunikira, tinalakwira ngofunika apepesedwe. Akuterotu akuti akhala akutilanga motero ndikukhulupirira zonena kuti mwinanso apititsa apititsa mwina boma ku court kumeneko ndekutno kukakhale kukokana kukokana mpakana anthu amenewa atalandira ndalama zimenezi 400 billion Malawi kwacha. What you have to know chomwe mukuyenera kuziwa ma guy ndizonena kuti. pali nthawi zina zake pali makosana ena ake amaona opportunity amaona mwayi ndithu pa zinthu zina zake zomwe zachitika nde ndi magulu ake ngati amenewawa akuti aona zonota mayina athu anatuluka mlandu opetenga akasume ngotani, kutiwonongera dzina mwayitu ndi wonena kuti akhoza kuti tikhoza kudyapo mabiliyonitu pamenepa tiyeni tsopano titani tikoke imeneyi mpakana ndekuti boma litani likakwekwezedwe pa, pa khoti lipereke mabiliyoni ife tidyapo mabiliyoni mwayi umene taona ndoti ndi umenewo akutiti opportunist tu amenewo kumaona ndithu mwayi pena paliponse ndithudi magulu ake akhoza kumakhala ngati amenewo otherwise mmeneno dziko lili kuyendera ngati inuyo mukuti ndi anthu okonda dziko nanga simuti ndinu alimi amene mumalima chakudya nkumadyetsa dzikoli ngati muli anthu okonda dziko nde mukufunanso dzikolinso liwonongenso ndalamanso kachikena tsopano kuononga ndalama nkhani zake kukakupepesani inuyo ayi ndithu mukungofuna ndalama zoti inuyo nkhani yake ndimeneyo chabwino tingobwerabe kuzapanga evaluate kodi a boma aja analakwisa kutchula nde kuti anthu amenewa maina awo analakwisa chabwino tinene zonse ngati panali nkhani yonena kuti no maina awo amayenera akhaobisika kuti asatchulidwe nde tikhoza kumati mwina mwake atatani analakwisa ndikukhulupilira kuti ku parliament kuli ndondomeko zabwino zimene anazika ndikukhulupilira zona kuti no asanafike poulutsa maina aja ndizoti anambaona koma izizi kodi sizophwanya malamulo adziko sitikuwalakwira anthuwa sitikuphwanya malamulo apa ndikukhulupilira kuti anaunikira zimenezo nchifukwa chake speaker ananena kuti no ayi inutu a nduna yoyang'anira za ulimi ndikupatsani mphamvu kuti no mutani muulutse maina amenewo naming and shaming now maina aja anaulutsidwa Ngati anaphwanya malamulo ine ndingofuna kufunsa kukuona kuti kodi zimene anaulutsazo maina awo ndi zabodza fukwa kuti defamation ndiye kuti no akuwanamizira nkhani zina zake kodi akuwanamizira amenewawa anawayipitsira dzina kapena iwowo anakatengadi ngongolezo anakatengadi ndalamazo chifukwatu anduna aja ankangotchula wakuti wakuti anatenga ndalama mwakuti mwakuti wakuti wakuti anatenga ndalama mwakuti mwakuti transparency and accountability zinthu kumachitika pa mbalambanda kuti akamanena kuti kulitu anthu ena ake omwe anatenga zindalama za chani za NEEF anatenga zindalama za mega farm isamangokhala no nkhani yomangoyankhulidwa pakamwa koma ikhale onena kuti no maumboniso alipo kuti maina awo ndi awa mwina mukhozaona ngati timangopeka Ma document ndi awa. Anthu uja anatenga zinthu zakutizi? Zimenezozo. Kodi pamene panalakwika ndi pati no pamenepo? Iwowo kodi sanatengedi ndalamazo? Akuwanamizira kapena? Ngati akuwanamizira nde abweretu azanene kuti atinamizira koma osati a anatiipitsira mbiri. Adaipitsa mbiri yotani? Mesa munadyabe ndalamazo kodi? Mesa mudatenga ndalamazo? Ngati munabweza fine and good koma anthu ena mwa inuyonso simunabweze. Nkhani yake ndi imeneyo. Ndi amene simunabweze mukuyenera mubweze so ya mukubweranso apanso ndikumalubwalubwanso yayi mutipepese ife ndalama 400 eh, billion chani chani makayi billion kodi ndekuti mukutiona ngati ndekuti ifeyo basi ndekuti ndi migodi yonena kuti muzingokamirapo ndalama ndalama zimenezo zoti ndi zimene tizilipirirenso tumisonkhotu ngati mukufuna zoona kuti no mupasidwe ngati zingafika point yoti mupasidwepo kodi ndekuti dziko lino simatha kulivera chisoni yayi Basi nthawi ina yonse kumangoyang'ana opportunity opportunity. Now mukuti simulima chimanganso simulimanso siyanitu musalime. Siyani. Akapitanso kumakagula chimanga ku Zambia koko muzidandaula ee ife mutisiya ife mutisiya. Siyani musalime akukukakamizaninso ndani? Kodinso inuyo zonena kuti muri kaya mma mega farmers kaya mma mudapanga mwapindulirako Malawi? Ife sitikudziwatu phindu laketu. Fukwa ndiye kuti no nthawi imene timapanga check munali mma mega farmers koma anthu amadya chiteze? Anthu amachita chiteze inuyo mukanakhala zoti munalipo sibwezi ndikuti tikumakamba zonoti ya ya ndikuti kuti ma mega farmers akutithandizira kulima chimanga chochuluka. Anthu amacha chiteze. Nde inuyo olo munene kuti musiya kapena simusiya chomwe mungayenera kudziwa nchonena kuti anthu amangoyang'ana kuti okay nsika wauma uku ati anthu alibe chimanga tiyeni tikatengeni katundu kumene tingaka- tingakamutenga. Akamakagulaso chimanga ulendo wina ku Zambia muzadandauleso sopano. ayi ndithu mmenemo ndi mmene zilili bwanji nkhani tiisiyebe kwa awo akuboma ndi akukhoti inu ma mega farmers nchifukwa chake pali khoti tapitani mukasume ku khoti kumeneko mukatengetsane ndi bomawo kumeneko kuti tione kutino kodino zikafika potani komano ine kundifunsa ndikuona ngati kunoko kutino maina anu kuulutsidwa zikanakhala zoti mainawo ndekuti si anu kapena simunatengedi ngongolewo sanakaulutsidwa bwanji dzina la Justin silinaulutsidwe pamenepo fa sindazinunkhe nawo ndalama zimenezo sindadye nawo sindatengepo china chilichonse fake dzina langa silinapezeke muchi muchidzalibero you know dzina lopezeka mmenemu zachidziwikire ndekuti no kena kake ndithu munatenga ndithu ndalama zimenezo munabweza bwinobwino nde fine and good simukuyenera muzidandaula fa muzingobwera ifeyo ndalama tinabwezatu amene sanabwezewo abalinso kagulu amene sanabweze ndakuyenera abweze ndithu nkhani zake kumaziona motero akuti